Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ ọ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ Igbo biko onye ọbụla ee eh, ga-ahụ vidio biko tụsa ya till ya ruo nna anyị ukwu David Umahi ntị anyị nụrụ ihe nna anyị ukwu David Umahi kwuru na enidizighị Biafra na ọchịchị Tinubu na ọchịchị Tinubu dị ndị Igbo arụ mma ihe a na-eme ofu onye lite ya pụta ọ ga-eprezentị onwe ya and his opinion ya pụta ọkachasị ndị na-aka ekwu okwu wụ ndị politician anyị ha pụtacha ikwu okwu ha na-ekwu okwu enwedịghị nsọpụrụ na ndị igbo anyị em de- eh, gọvanọ david ụmahị ewerego federal might bịa kejere tinubu ndị igbo onye ọbụla mana ndị igbo ataghị ahụrụ tinubu and ndị igbo agaghị atakwanụ tinubu ana m ekwu dịka onye Igbo m bụ maka Igbo nwere ka ha si na-achịrị achịgharị uche and ile anya uche ha na-aga one corner mana ihe m chọrọ ịgwakwa nna anyị ukwu David Umahi wu na that APC anụnwa ọ bara ya aba o ya gaa jụọ founding fathers ndị Igbo anyị soro ndị ofe mmanụ gaa e, e, form apc ihe m na-agwa gọvanọ ụmahi wu ọ na-emekwenụ ya were nwayọọ ka ndị bu ụzọ gaa na apc ahụ jiji nwayọọ so that ị gachaa ije ahụ lọta gị hụ ebe ị ga-ala gị hụ ebe ị ga-azọkwasị ọkpa wee kwube okwu em Rochas Okorocha so na ndị gara ije APC Rotimi Amaechi so gaa ije APC Ogbonnaya Onu so gaa ije APC Emeka Nwajiuba so gọvanọ Umahi ị na-amụ amụ na APC anụnwa ị nọ na-ama chori chori chori anyị na-ama ọ dị ka ị ga-aga jụọ ụmụnne gị ajụjụ azụ na ha ha agakwu n'oru ị ga-aga jụọ rochas how far ị jụọ rotimi amaechi how far ogbonnaya onu wu 6 feet ọ ndị apc fọgburu ogbonnaya onu ihe gbuo ya ịma eme ọ na-amapụ gaa ire igbo otu zik si ree igbo ọnọdụ anyị nọ ya today ọ zik political foundation ahụ Zik hiwere ka a gbakwasara ọkpa mana ihe m na-agwa gị na that foundation Zik hiwere unu na-esheki esheki too much and that is why breeze ebuola unu busasa unu onye nọ ya na nke ọ na-ekwu i lee anya ị hụ na ndị ugwu n'agbanyeghị ee eh, Atiku apụọla e, na apc pụkwuori na pdp mana ị ga-ahụ na ihe jikọ ndị ugwu wụ ee eh, unity ha as ndị ugwu onye ọbụla na-ekwu okwu ya na-erespect ndị ugwu so that o kwuchaa chịsịa lọta ya ahụ ebe ọ ga-ala em tinubu ndị be ha nọ na-akparị ya enwebeghị onye be ha o mere attack ma ọ chọọ ka ọ gbajie aka maka ọ ma na ọchịchị a ga-ebi ebi ọ chịsịa e nwere ebe ọ ga-ala mgbeela onye onye o ji federal might gbajie aka chebiri ya Em, ya ka ha na-eji eme ha ni- ihe ọbụla ha na-eme ya na ha na-asọpụrụ their tribe asọpụrụ ndị be ha okwu ọbụla ha ga-ekwu ga-eput ndị be ha on the spotlight ha na-eze eze mana ngị nwa ndị igbo anyị kwa ndị chịkwala ọchịchị a mbụ eziokwu na ha na ha epushinwu dị ụtọ ọrịrịta ikirere anyị debezi anyị enyi ha awụ ha na-azọ isi onwe ha mana n'agbanyeghị ha gakwari onye na-eme ya na-ezo onwe ya ngige soro gaa ije ahụ Rochas Okorocha apụtabeghị mbụ na-ekwu ụdị okwu gị na Hope Uzodimma na-ekwu ma ọ wụ ngige ma ọ wụ even rotimi amaechi and rest ngị na hope uzodimma awụ ndị gbakawara gwa federal gọọmenti na nso shiwe na ụnụ ga-agbajili igbo aka na ụnụ ga-apịtọ nwa igbo na ụnụ ga-emegbu nwa igbo na ụnụ ga-ereshi nwa igbo dịka judas shi ree jizọs and then na ha emeni ya gị na Hope Uzodimma more especially ọ na-adị ekwu okwu kwuo as if eresịrị unu Igbo eresị so unu na-edisaidi ihe na-emere n'ala Igbo na onye ọbụla ma na mgbe ebido a fọmụrụ APC enwere an agenda enwere an Islamic agenda wụkwa ya ihe ndị ọcha si obodo oyibo bịa na-alụ ọgụ ya mana ọ ngị nwa wụ eh, eh, gọvanọ eh, David Umahi na Hope Uzodimma of Imo steeti bụ ndị e ji wee wakpo anyị dịka afọnja afọnja ka ndị fulani ji wee wakpo ndị kwara nara ha kwara taata wee were adaka boro wakpo ndị biafra wee merie anyị n'agha ndị ọcha alụọla ndị igbo ọgụ lụọ ha n'elu lụọ ha n'ala ha emeribe ha mgbe igbo bụ igbo ndị igbo ji wee fọm agha ekumeku ha ji wee lụso ndị ọcha ọgụ na ndị ọcha bịa chọpụta na sọsọ otu ha ga-esi win agha wee merie ndị igbo gbajie ha aka ọ internally ha wee ha na ndị maka ha na ndị naijiria na fọm agha from 1967 1970 ọ ndị briten na ndị naijiria na-alụso anyị na-ekwu naijiria awụsa eh, awụsa muslim na yoruba muslim bụ ndị jikọrọ aka ọnụ with ndị briten ọ bụrụ ndị yoruba niile ọ bụrụkwara ndị awụsa niile awụsa muslim na yoruba muslim ndị na-eme ya ha bịa hụ na ndị a siri ike na the only weapon ị nwere ike iji merie ndị a wụ itisa ha ka ha hapụ gị ikwu with one voice and then ntisa ahụ etisa enwere ndị enwetara na oge nke dịka ugbu a ndị enweta wụ ngịnwa wụ em gọvanọ david ụmahi na gọvanọ hope ụzọdịmma ka enwetara ụnụ ka na-ere igbo pain n'afọ na ụdị ọchịchị a na ụdị ọnọdụ edewere ndị Igbo gọọmenti ga-aga aga tọta nwanne gị adị m sure na ụnụ nwa gara ije ahụ bunata kpee ya ikpe mkpogido tụọ ya nga gịnwa wụ ụmahi upon the pain na iru uju ndị Igbo na-aga sit at home unu ji wee gaa aga kpọta ndị army sit at home unu ji wee gaa gaa kpọta asari dokubo o ji wee gbusi ndị Igbo aka na aka na nada sit at home unu ewere army federal government ndị iro wakpo ndị igbo unu kpọtakwuo ogbu arụ ọbụla wụ asari dokubo wakpo anyị ewee jide ewee ewee jide ya ụtọ anyị sụọ ka akwụ gị kpọọ ndị nke gị debe n'obodo oyibo ị wụọla work minista next year ugbu a na-aba na next year already three years ị rụrụ anyị enugwu to ọnịcha ị ka na-echi aka na n'ebe ahụ ị ka arụbeghị iru ahụ ị ka na-eche aka na n'ebe ahụ fashola arịgoro ebe ahụ jidebe ha niile rụọ nke ya ọ bụrụ na ihe e mere ngige kịta na e ji ya eji efcc kedu ihe i chedụ na e bu eche gị ego a eji arụ coastal line ego ị na a na-ebi gị gọvanọ ụmahi achọrọ m ka ị mata na a na-enye gị ya ka i debe jidesikwa ya ike emetụkwala ya aka ee maka aka ga-akpara gị ego a na-eme bunye gị gị pụta na-ere ego a iji a ga-anara gị ya mana ihe i kwuru ekwu na ọnọdụ i debere igbo ị ga-emeghasị ya ga emefiele kịta apụtabeghị n'ime ya mgbe ọ nọ na central bank eh, eh, n'isi mgbe ọ nọ ọ pụtabeghị n'ime ya ruo taa ngige alakpuole nke gị maka na ị dị anya ukwu too much ama m na ego coastal line ahụ niile ị ga-eche ya tinubu na-eche gị maka tinubu kpọgide ndị igbo asị kpọ ha asị nkịta na-akpọ nsị ehi so ị wụ onye igbo so you are not tinubu adịghị emedị nke ya e pretend cherenụ unu megide ya one ma unu kpọkpụzie ya second tenure ya agwa unu ọnọdụ unu ga-anọ so ihe m na-ayọ gị wụ biko ihe ahụ ị na-eme n'ebe ahụ ị na-eme ị na-ekwuru onwe gị ekwuzina igbo na igbo nọ n'iru uju na nwa anyị ụmụ anyị mgbe ndị yoruba litere ha na apc anyị akwado ha ụmụ anyị litezi ibe akwa mmegbu a na-emegbu anyị ngịnwa sị na ọnọdụ ahụ na ndị igbo sị na ọ dị ha mma nnamdị kanụ nọ na nga i wee manye anyị aka n'anya na anya mmiri anyị na-ehi na nwa anyị nwoke a tụrụ nga ga-esi na Biafra akwụsịla um, Biafra akwụsịrị for you because ị nweghị gị na Hope Uzodimma adịghị m sure unu nwere plan na unu chịsịa ihe unu na-achị na unu ga-anata na village unu biri asịghị m na enwe onye ga-egbu unu enwere ndị enwere ndị lụrụ agha against eh, m- Ike Nwachukwu ka m kpọọ afa lụrụ agha against eh, ndị Igbo ọ lụrụ on Nigerian side mgbe agha biri akwalatara ya ndị Igbo today Ike Nwachukwu a ma anya a na-ele ya n'obodo enwe onye kụrụ ya ihe enwe onye gburu ya egbu mana a ma ọnọdụ e debere ya nna anyị ukwu Umahi e, ha yes ọ wụ na Tinubu fụkazie gị n'anya n'ọrụ ị na-arụcha e compensate enyekwuo nwa another minister another four years that's all gị rụọ lọta Hope um, um, ele m aha ya Ngige wụkwanụ minister before you ọrụ na-alọta nga ka ọ na-achọ ikpu na Rochas Okorocha ahụ ya before you Rochas nwa anwa kwuo pim a tụọ ya nga Eh, Emeka Nwajiuba alaala voicemail em ele aha ya, em, m, m, m, m. Ogbonnaya Onu anyị anyị ma ebe ọ nọ so nna anyị ukwu Umahi ana m agwa gị na mkparị ị na-akparị Igbo gị na ọchịchị e nyere gị adịla too much ka i hie aka n'anya ma gbu n'ala ndewo